ok eh, an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen salamu alekum nin wagati in na foli ani tanuni an b'o kɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ an ka diaspora la ni o ye mali kɔkan mɔgɔw ye ka na se mali kɔnɔna mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ fo u ka kulomajɔ o n'i ka hakilisigi o n'i ka faamuyali cogo an bɛnalen baara min daminɛ an bɛ muɲu ani sabali ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wa an b'a fɛ fana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko eh, an filɛ wagati min na nin nin wagati in fɛn nafamaw de bɛ yen ka fɔ an bɛɛ lajɛlen nin wagati donc a wagati ni tubabu b'a fɔ ko patience a bɛ patience depende kosɛbɛ kosɛbɛ an b'o ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ muɲu i ka sabali i ka lamɛnni kɛ an bɛ foli lase an ka poromotɛri yɛrɛ ma n'o ye musa togola ye o ni abuduramani ni ale ye an ka chef de programme ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ sanfɛ wa tɛkinisiyɛn an ma ɲinɛ i kɔ dɛ foli belebele a b'i ye an tɛna nin ko in mɛn kosɛbɛ an bɛna a lajɛ an ka invité ni o y'an ka dɔgɔkun maa welelen ni o b'an bolo yan o tɛ maa dogolen tɛ sabu bɛɛ b'a dɔn ni n ko bɛɛ b'a dɔn fo ni maa min sen ma ye mali kɛlɛ la sinon bɛɛ b'a dɔn dɔnku o b'an bolo yan n'o ye amadu amadu ndunga mayiga ale b'an bolokɔrɔ yan nka u bɛ fɛn min fɔ bamanankan na ko maa ka ɲi i yɛrɛ da dɔnku an b'a to an ka maa welelen dɔgɔkun maa welelen a yɛrɛ k' i yɛrɛ fɔ an ye aa maa welelen e ye jɔn ye ayiwa euh, keyita n b'i fo mhm. ka maliyɛnw bɛɛ fo minnu bɛ ka an lajɛ nin waati in na mali kɔnɔ ani mali kɔkan keyita yanni an bɛ don kuma kɔnɔ an bɛ yamaruya ɲini kumatigiw fɛ mhm. an ka ladala maakɔrɔbaw mhm. ka hakɛto ɲini u fɛ an bɛna don kuma kɔnɔ an b'an ka jamana in belebelew fo sɛk sherif usman madani haidara sɛk buye haidara sɛk imam mahamud diko ani maaba fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ minnu sera ka se an nɛn kan ani an ma se ka minnu tɔgɔ fɔ u bɛɛ ka folikan bɛ yen u bɛɛ ka bonya bɛ kuma in kɔnɔna na an ma sɛk bɔ sɛk la an ma maaba bɔ maaba la an ma duba bɔ duba la maliyɛnw bɛɛ Asalamu alekum warahmatula. Keyita ne tɔgɔ Ahamadu Ndunga Mayiga n'o ye Sɛki Imam Mahamud Diko ka chargé de communication ye n bɛ dan yen. Aa ok o diyara n ye kosɛbɛ ɛɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko maabaw bɛ siran kuma ɲɛ sabu u fana bɛ miirina dɔ miiri k'a fɔ ko kuma vraiment a kan ka fɔ nka kuma ani kɔlɔsi ka kan kosɛbɛ vraiment an bɛ foli ni barikada kɛ kosɛbɛ aw ye. i ye belebele minnu tɔgɔ fɔ fana aa tiɲɛ yɛrɛ ni belebele ninnu jamana ko in na yan fo ni maa min y'i tugu sinɔn ni ninnu ka cɛsiri jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an tɛna kuma ka janya kosɛbɛ ɛɛ bi n'i y'a ye an sera yan i wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye ɛɛ maliyɛnw mali kɔnɔ mali kɔkan u bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko ɛɛ sɛk imam mahmud diko ko a ye kutuba dɔ kɛ juma tɛmɛnen a dun anw wolola k'a sɔrɔ ne bɛ o fɔ ni n ko anw n kan bɛ n yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a bɛ kutuba kɛ ɔ nka munna nin don kelen kutuba k'o kuma ta k'o kɛ ka mali fan bɛɛ labɔ mali kɔkan na maliyɛnw bɛ fan o fan k'o ta k'o labɔ o y'an dabali ban dɛ ayiwa n balimakɛ kɔmi y'a fɔ cogo min na juma tɛmɛnen a sɛk imam mahmud diko a ka kutuba bolila ɛɛ maaw kan maa minnu ye jamana in bagabaga maa minnu ko k'a fɔ ko n'olu ko ko jamana in ka taa sira mun fɛ n'an ma to o sira fɛ u ye an bagabaga ka kuma cɛjugu caman fɔ k'a essayer ka an menacer u ye u y'a kɛ i n'a fɔ an bɛ ka fiɲɛ min sama k'a bila olu de sababu la an bɛ k'o kɛ u y'a kɛ i n'a fɔ n'olu tɛ anw tɛ balo u y'a kɛ i n'a fɔ anw ye jɔnw de ye u y'a kɛ i n'a fɔ jamana in tɛ anw ta ye anw ka jamana maliba o tɛ anw ta ye sɛk imam mahmud diko a y' u jaabi ka kɔn jaabili ɲɛ pour que n balima minnu bɛ k'an lajɛ maliyɛn minnu bɛ k'an lajɛ u ka se k'a faamu n bɛ segin kɔ dɔɔnin ka fɛn dɔ fɔ i yɛrɛ k'a faamu n balima maliyɛnw k'a faamu a mɛnna mali kɛlen ka problème sɔrɔ an ka transition mun kɛra 2012 président mun tun bɛ à l'époque le professeur Dioncounda Traoré ale de ye wele bila faransi ma ko u ka na an bɔ bɔlɔ rɔ o kɛlen opération mun nana o ye serval de ye a nana ayiwa ɛɛ taalen ɲɛ fɛ a bɔra maaw jigi kɔrɔ mhm. an y'a ye serval kɔfɛ euh, minusma nana euh, minusma kɔfɛ u nana ni g5 sahel ye mhm. o bɛɛ kɔfɛ u nana ko barkhane mhm. olu bɛɛ maa ba yirika ba yirika ba yirika bɛ jamana in kɔnɔ u nana ko problème bɛ jamana in kɔnɔ k'u bɛna an dɛmɛ k'an bɔ o problème in kɔnɔ aw yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ an tun b'a fɔ ko mankan bɛ dans les régions du nord mɛ an b'a ye bi k'a fɔ mankan nana fo jamana camancɛ ereziyɔn na o yɔrɔ jumɛn mɔti reziyɔn ni banjagara reziyɔn ni segu reziyɔn mankan bɛ yen fo ka na kulukɔrɔ reziyɔn na an b'a dɔn k'a fɔ maa minnu bi yan zandaramuw polisiw sɔrɔsiw n y'a f'i ɲɛna n ko maa ba yirikaw de don u nana k'a fɔ k'u bɛna an dɛmɛ de mɛ diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara mali porobilɛmu kan hmm. diɲɛ don o don maliyɛn dɔ nin bɛ bɔ diɲɛ don o don maliyɛn dɔ u bɛ maliyɛn dɔ daraki sarike nafolo b'i bolo hmm. walima bagan minnu b'i bolo u b'a a sonya ka bɔ i bolo malgré la présence de toutes ces forces là hmm. sur notre sol an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ in ɛɛ marifa t'a ban k'a fɔ ko n bɛ taa gɛrɛ de kɛ k'a ban o kɛlɛ tɛ sabula pour que i ka se k'a fɔ k'i bɛ gɛrɛ kɛ ka kɛlɛ dɔw ban fo adversaire minnu b'i ɲɛma i ka se k'u dɔn aw bɛ jɔ ɲɛŋɛ ɲɛŋɛ aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o fɛn tɛ donc a tɛ ka ban à l'époque Cheikh Imam Mahamoud Dicko a ko ko ale kɔni hakilila ko in sera yɔrɔ min na mhm. sabula malgré la présence de toutes ces forces là mhm. eh, sɔrɔsi caman b'an an ka jamana in kɔnɔ faransi bi yan américain bi yan minusmaw bi yan maa wɛrɛw bi yan u ka can a ko ko solution min b'a la ale bolo eh, an ka négocier ni an balimaw ye an balima minnu ni maliyɛnw don an dɔw don maliyɛnw don an dɔw don an n'u ka sigi an n'u ka kuma a y'a fɔ à l'époque k'an ni Hamadoun Kouffa ka kuma a y'a fɔ à l'époque k'an ni Iyad Ag Ghali ka kuma ani maa wɛrɛw ka kuma minnu ye maliyɛnw ye an ka sigi an ka fɔ sabula u bɛ ka na ni kumakan minnu ye u bɛ ka na ni ko minnu ye k'a fɔ ko diinɛ ko ko nous nous avons choisi notre islam islam ma imposer anw da la anw de sɔnna ka kɛ silamɛ ye anw de sɔnna ka don silamɛya la maa ma banmuru ta k'an bagabaga maa ma marifa ta k'an bagabaga k'a fɔ k'u bɛna fɛn de imposer an da la ni fɛn mun b'u bolo u bɛ sigi an b'a kuma fɔ an bɛ solution sɔrɔ a la a y'o kuma fɔ waati min kama bɛɛ ye kulela ee an ni jihadiste tɛ ɛɛ négocier an ni terroriste tɛ négocier an ni banbanci tɛ négocier au même moment tubabu minnu b'a la k'a fɔ ko mali gouvernement kana négociation kɛ ni eh, u b'a fɔ minnu ma ko jihadiste terroriste ni banbaciw don ni u fililen don au même moment an y'a ye k'a fɔ hali américain fɛ yen olu min kun kɛlen don k'a kɛ laada ye olu min kun kɛlen don k'a kɛ diinɛ ye mhm. ko olu ni terroriste tɛ négocier mhm. u taara taliban k'u bɛ t'u kɛlɛ u ye talibanw kɛlɛ afghanistan mhm. plus de 10 ans u ma s'u la finalement u segira ka kuma au moment où amerikɛnw ni bɛɛ bɛ i disi gosi n'u ye ce sont des références les américains olu sɔnna ka négocier avec les talibans en Afghanistan mun de la anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ yen n'olu m'a faamu munna an n'u tɛ sigi an n'u ka kuma imamu ye kuma in fɔ kuma in ma u ma kuma in u ma kuma in minɛ u ma sɔni da kuma in kan kuma in mali autoritéw yɛrɛ ma sɔn kuma in ma à l'époque mais an y'a ye taalen ɲɛfɛ maliyɛnw y'a faamu mm. sabula dialogue national inclusive ni docteur bubu sise ni cɛbilen darame ni sɛki sidi jara nu ye min organiser mm. an y'a ye maliyɛn fɛn fɛn nana dialogue inclusive kɛnɛ kan ka bɔ kayi fo kidali mm. jamana bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ko kuma min kun fɔra sɛki imamu mahamudu diko fɛ ko kuma in de ye tiɲɛ ye wa kuma in de ye sira ye o kɛra kosɛbɛ dialogue national inclusive conclusion de ko mm. ko an ka négocier avec les djihadistes mm. maa o maa bɛ yen k'i i m'a faamu maa maa bɛ yen i ye maliyɛn ye i murutilen don i kelen don ka eh, kalashikɔn kalashikɔf ta i bɛ bin maaw kan mm. an n'u ka sigi an n'u ka kuma dialogue de y'o fɔ n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ k'an n'u ka sigi ka kuma e faransi bɛ bɔ k'an bagabaga mhm. ko n'an n'u kumana an bɛ taa n'an n'u kumana an b'a don tan an b'a to tan n'an ko aw ka mun kɛ n'aw m'o kɛ mhm. an bɛ taa k'aw n'u to ɲɔgɔn na sɛki imamu mahamudu diko k'u ka taga kɛ n'u taara o b'an bali ka respirer n'u taara o b'anw bali ka balo wa ɛseke olu de b'a to n'an bɛ fiɲɛ sama dɔnku a ko ko an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka da an yɛrɛ la maa minnu b'a la k'a fɔ ko rusiw maa min b'a la ko amerikɛnw minnu b'a la ko sinuwaw minnu b'a la ko alimanw minnu bɛ ka siya wɛrɛ fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka na anw dɛmɛ o tɛ porobulɛmu ye sabula diɲɛ bɛɛ bi yan ka ban diɲɛ bɛɛ bi yan paseke fɔrɔsi minnu bɛ yan nɔ a bɛ taa fɔrɔsi ba duuru la mɛ olu bɛɛ ka perezansi an ka jamana in kɔnɔ a ma foyi bɔ an ka porobulɛmu na dɔnku maa wɛrɛw ka na an dɛmɛ o tɛ baasi ye mɛ maa wɛrɛ mana na cogo cogo n'an yɛrɛ ma da an yɛrɛ la ka sɔn an yɛrɛ ye ka da ala la an ka porobulɛmu in tɛ ban an ka porobulɛmu ye mun ye keyita an ka porobulɛmu yɛrɛ min bɛ maliyɛnw da la mun de don porobulɛmu b'an da la force étrangère wɛrɛ ou bien force wɛrɛw tɛ se k'a ban an yɛrɛ damaw dɔrɔn de se k'a ban n b'o sababu d'i ma maa minnu ma Cheikh Imam Mahamudu Diko ka kumaw faamu n tɛ jigi a caman na u tɛ jamana in dɔn jamana dan tɛ Bamako ye jamana dan tɛ Segu ye jamana tɔ bɔnnen don ka taa o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ fo Labezanga fo frontièrew la avec l'Algérie mhm. fo euh, frontière la avec euh, le Sénégal la Mauritanie le Sénégal le Mali est un vaste territoire dɔw bɛ yen n'u bɛ Bamako dɔrɔn de dɔn mais u tɛ jamana in dɔn mhm. ce qui se passe min y'o de ɲɛf'u ɲɛna mhm. pour que u ka se ka Cheikh Imam Mahmoud Dicko a ye kuma min fɔ ko min bɛ sen na n bɛ n da don a dɔ la k'a ɲɛf'u ɲɛna n'i ye an ka jamana in ta n'i y'a daminɛ Jene fo Labezanga ni y'a daminɛ fo Jene fo Labezanga kunun an b'a fɔ minnu ma ko jihadistes les terroristes banbaanci ninnu olu tun bɛ taa de ni bagan b'i bolo u b'a kɔnte ni misi tan don u b'a fɔ k'i ka waa tan sara a kun kɔrɔ ni misi mugan don u b'a fɔ k'i ka waa mugan sara a kun kɔrɔ u tun b'o de kɛ dans les régions du centre dans les régions du Ah, o tun ye ah, ah. kunun ye u b'a fɔ k'i ka nisɔngɔ bɔ i ka misi misi kelenkolo kelen kɛmɛ naani ne yɛrɛ ye wariw sara n taw kunkɔrɔ donc mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ fana k'a fɔ ko n bɛ ka kuma fɔ ko nkalon de don nisɔngɔ de bɛ sara baganw na o tun ye kunun ye nka bi mun de bɛ yen o evoluyera o k'a fɔ u bɛ taa k'i ka misiw kɔnte i ka wari sara o banna Hmm? Bi u b'i ka misiw bɔs'i la diyagoya diyagoyaninfin, hunn, o bɛ sen na dans les régions du centre o bɛ sen na dans les régions du nord fɛn min don autoritéw b'a kalama, gendarmew b'a kalama, gouverneurw b'a kalama, ɛɛ ɛɛ bɛɛ b'a kalama o ko in de bɛ sen na maa minnu bɛ taa dans les villages unhun, ka taa mɔgɔw mɔgɔw ka baganw sonya, unhun, ka misiw sonya, ka taa n'u ye, ka taga dans les villages unhun, ni i ye baana ye ni wari b'i kun, k'i diyagoya k'i ka wari minɛ i la, ka taa dans les villages unhun, ni denmusow bɛ taa yɔrɔw la dans certaines localités unhun, u b- u bɛ b'u kan u bɛ vi- u violer awɔ, maa minnu b'o baara o baara cɛjugu ninnu kɛ n ko an dɔw de don an denw don an balimaw don malienw de don u tɛ kan wɛrɛ fɔ ko u bɛ taa village minnu na villagew yɛrɛ b'a sabatiya k'a fɔ u b'an ka kan de fɔ mhm. kan min bɛ b'u da chinois kan tɛ arabu kan tɛ mhm. anw ka kanw de don minnu bɛ fɔ an fɛ yan mali la mhm. donc malienw de don an balima minnu parce que nord la ani euh, dans le centre du Mali Keïta uh -huh. euh, Kalachnikov armew bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ taa jakarita san bamakɔ suguba la cogo min na kalachnikov fana bɛ taa san ten n'i ye misi fila saba feere i bɛ kalachnikov sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ t'o de kɛ ka bin maaw kan i b'o de kɛ ka sonyani kɛ donc ni an balimaw de bɛ ka nin ko ninnu kɛ mun de bɛ se k'a ban guerre t'o ban n ko kuma an ka sigi ka kuma o de b'a ban ni sigi ka kuma de ma ɲɛ waati min na ni an kan ka mun kɛ an b'o kɛ sigikafɔ bɛ kɛ cogo di ee ne ka village bɛ yan ne ye chef de famille ne ye chef de village ye e ye ne sigiɲɔgɔn ye e ye chef de village dugutigi ye i ka dugu la konate ye chef de village ye a ka dugu la anw de kɛlen don ka espace partager an ka misiw bɛ sonyɛ u bɛ bin an denmusow kan an tɔɲɔnen don an tɛ se ka sɛnɛ kɛ an yɛrɛ damaw dugutigiw an ka sigi an n'an ka kɔnseyew n'an sigira an b'a fɔ ma ko kamalenkuntigiw dans les villages an ka olu wele ka na n'u ka sigi an ni musow ka sigi an k'a fɔ walahi n'u taara e ka misiw suɲɛ n'u nana ne ka village la k'u bɛ tɛmɛ ni jeunesse wulila k'a jɔ u bɛ taa min taayɔrɔ tɛ yen ni ne b'a dɔn e ka village la jeunes bɛ yen mhm. marifa b'u bolo denmisɛnninw don u bɛ taa sonyɛni kɛ yɔrɔ wɛrɛw u bɛ na ni misiw ye u bɛ tɛmɛ ka t'u feere Burkina u bɛ tɛmɛ ka t'u feere Cote d'Ivoire u bɛ taa n'u ye Niger dugukolo kan ɛn an tɛ solution sɔrɔ a la wa a bɛ sɔrɔ Imam y'o de fɔ k'an ka da an yɛrɛ la an ka da an yɛrɛ la an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka sigi an ka kuma ka kɔn Cheikh Imam Mahamud Diko cɛ. Mhm. Euh, n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ imamu ye kuma min fɔ juma tɛmɛnen imamu ye karamɔgɔkan de fɔ mhm. imamu ye imamu de ye médiateur don a kumana silamɛya ye a ye kow faamu cogo min na a y'a fɔ ten de premier ministre tɛ président tɛ a bɛ kow ye cogo min na a b'a fɔ ten de nka ka kɔn Cheikh Imam Mahamudu Diko cɛ ɲɛ an ka président fɔlɔfɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita mhm. ale kumana le 16 mars 1962 code de la famille bɛ voté don min na Mali assemblée kɔnɔ ni n filila date la maa minnu bɛ Modibo Keyita ka histoire dɔn olu b'a latilen nka ni n ma fili ne hakili la a kɛra le 16 mars 1962 Mali assemblée nationale kɔnɔ Modibo Keyita ye mun fɔ Keyita président Modibo Keyita le camarade Modibo Keyita a ko ko an bɛ se ka taa irisiw nɔfɛ an bɛ se ka taa angilɛw nɔfɛ an bɛ se ka taa amerikɛnw nɔfɛ an bɛ se ka taa arabuw nɔfɛ an bɛ se ka taa siniwaw nɔfɛ nka n'an taara olu nɔfɛ cogo cogo fo an ka da an yɛrɛ la an ka jɔ an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ ka territoire défense ta an k'an yɛrɛ ka région lakana an k'an yɛrɛ ka cercle lakana an ka jɔ an yɛrɛ ye dans nos communes an ka jɔ an yɛrɛ ye dans nos villages n'i ye chef de famille i ka jɔ k'i ka i k'i ka dugu i ka i ka i ka i ka i ka so i k'a sécuriser aw k'aw ka carré sécuriser maliden kelenkelenna bɛɛ ka da a yɛrɛ la maliden kelenkelenna bɛɛ k'a bila a kun na k'a fɔ ko ale ye soldat de ye pour sa propre famille maliyɛn kelenkelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ye soldat de ye pour sa commune pour son cercle pour sa région mm. pour son pays il faut que maliden bɛɛ k'a bila kunna k'a fɔ ko jamana y'a ta ye mm. maa wɛrɛ tubabu minnu bɛna anw dɛmɛ yan nɔ mm. c'est des jeunes de 25 ans 18 à 25 à 30 ans an dɔgɔninw don an filanw don tiɲɛ t'a la u tɛ s'an na u tɛ se foyi la n'an ye munna an yɛrɛ tɛ jɔ an yɛrɛ k'an ka jamana sécuriser an yɛrɛ ye Sɛki imamu mahamudu diko a tun b'a fɛ k'o message nin passer i b'a dɔn tuma dɔ la n'a bɛ kuma a bɛ kuma en parabole n bɛ passage dɔ fɔ an kɔrɔkɛ dɔ bɛ ale delila k'a fɔ ko ni sɛki imamu mahamudu diko bɛ kuma ko denmisɛnnin min ye cérélac min u fitinima k'olu t'a ka kuma faamu ko fo mɔniminnaw de b'a faamu je crois que n kɔrɔ dɔ delila k'o kuma in fɔ ɛɛ n'a bɛ kuma bɛɛ t'a faamu u bɛ bɔ u bɛ woyo ci u b'a don tan u b'a bɔ tan ni sɛki imamu mahamudu diko tun bɔra ka kuma faransi dɔrɔn kan u tun bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ mɛ kɔmi a ye rusi fɔ o de maaw tɔɔrɔ bɛɛ bɛ se ka n'an dɛmɛ mɛ karisa n'an dɛmɛ anw de b'a f'i ɲɛna an bɛ dɛmɛ nin kɔndisɔn in na a b'a fɛ k'o de fɔ an ka da yɛrɛ la an ka sɔn yɛrɛ ye keyita sɛki imamu mahamudu diko a y'o message nin passer an b'an balimaw bɛɛ ladɔniya k'a fɔ an ka bi maa welelen o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye amadu dunga ye ale bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ a tɛ maa dogolen fana ye bɛɛ b'a dɔn ale y'an ka bi invité ni an ka dɔgɔkun min b'an bolo o invité de ale ye o maa welelen an ma tila ɲɔgɔn na donc an b'a fɔ bɛɛ halisa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an sogolen don i ka tele la eh, nin waati la bamakɔ donc eh, dun an bɛna kuma wɛrɛ fɔ mhm. n'o o ye ɲininkali wɛrɛ mɛ o ɲininkali ni an y'a jateminɛ ni waati min na n t'a dɔn a dɔ la ni imami yɛrɛ y'a mɛn sabu n'i ye suguba kɔnɔna jateminɛ eh, sugu fiyɛw mhm. c'est à dire eh, yɔrɔ jama ka ca yɔrɔ minnu na mhm. bɛɛ ka faamuyali la imami a ye kɛlɛ min kɛ maliko la ka tila ka imami ka ni kɛlɛba in jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko imami bɛ tila ka na kafiriko kuma fana fɔ sabu imami ko kuma kɔnɔna la ko ni an ye an bɛ wagati min na nin ta ka kafiri dɔ gɛn ka kafiri wɛrɛ wele ka na donc o kuma min fɔlen filɛ nin kafiriko kuma in ye mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'o sabu kɛ n'an ye musokɔrɔba dɔ bɛ faransi tuma bɛɛ jawoyi jabi n ka fɛngɛ la n'a b'a bila a ka fɛngɛ sanfɛ a bɛ video in n'a b'a bila tuma o tuma a b'a fɔ ko jawoyi o musokɔrɔba in ko ko ni imami jateminɛ imami b'a fɔ ko ka kafiri dɔ gɛn ka kafiri dɔ bila ka taa ko imami yɛrɛ ka misiri kɔnɔ ko ka ko fɛn yɛrɛ bɛ yen ventilateur bɛ yen misiri kɔnɔna la donc o ye kafiriw ka fɛn dilannen a bɛ don mobili min kɔnɔ kafiriw ka fɛn dilannen don donc misali la k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko imami yɛrɛ bolo fɛn yɛrɛ caman bɛ yen sisan o ye kafiriw ka fɛn ye k'a sɔrɔ min na a b'o fɔ fana parce que n'i ye a ka vision lajɛ nin na i b'a ye k'a fɔ ale b'a fɔ ko olu caman b'a fɔ de ko irisiw ka na u ka na ka na dɛmɛli kɛ ni wasa o de ye mɔgɔw nikanko ye bon maintenant eh, an ka taa ɲuman min kɔni ma irisi fɔ mhm. a ma eh, faransi fɔ mhm. mais kuma in kɔni kɔnɔna b'a yira sabula n'i ko dɔ ka taa jɔn ka taa bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ o ye min ye mhm. o ye faransi ko ye bon n'i ko ko dɔ ka na bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ bi o ye min ye o ye eh, nin ye mais pour i ma min ni kafiriko kuma in fɔ ni kafiriko kuma in digilen don mɔgɔw la dugu kɔnɔ yɛrɛ kosɛbɛ d'abord n b'a daminɛ k'i ka kuma la kelen n'i ko ko eh, a ye kafiriko kuma fɔ k'a digira mɔgɔw la mhm. ayi a ma digi maaw la a digira maa damanin de la maa minnu tɛ silamɛya dɔn kosɛbɛ mhm. kuma in digira olu de la mhm. minnu t'a fɛ k'a faamu minnu t'a fɛ da ka to irisuko kuma na n'olu bɔra a kan bɛ irusu de ma kuma in digira olu de la ɛɛ keyita sɛki imam mahamud diko ye silamɛ de ye silamɛ don imamu don n'a bɛ kuma kutuba la a b'a a adirese alisilamew de la il est très important que mɔgɔw k'o dɔn mhm. n'i bɛ politiki kɛnɛ kan n'i bɛ kuma i bɛ politiki kan fɔ mhm. n'i bɛ misiri kɔnɔ n'i bɛ kuma i bɛ ala ta ani kira ta de fɔ kosɛbɛ i tɛ mun ka di adamadenw ye i t'o fɔ mhm. kuma mun ka di ye ne k'o fɔ kutuba kɔnɔ o tɛ kɛ kuma min ka di i ye i t'o fɔ kutuba la ala ye mun fɔ kira ye mun fɔ i b'o de fɔ a ka diya maaw ye a kana diya mɔgɔw ye i bɛ ala ta de fɔ minnu m'a faamu n b'a fɛ u k'a faamu anw fɛ silamɛya la a bɛ fɔ i ma silamɛ n'i ko ko ashhadu an la ilaha ila llah wa ashhadu anna muhamadan rasulullah o ye silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye a jɔsen filanan i ka seli jɔ i ka sun i ka zaka bɔ i ka hiji n'a se b'i ye o de ye silamɛya jɔsen duuru ye wa pour que i ka don silamɛya la i b'a daminɛ ni kalima sahada de ye n'o ye a tasahudu ye ni maa min tɛ nin si kɛ e ye mun ye n bɛ question poser kunna n'o ɲininkali gɛlɛn don ne b'aw ɲininka ni maa min ko k'i tɛ ala tɛ ala ye subhanallah ni maa min y'o fɔ ko ala tɛ ala ye ni maa min ko ko tɛ mahamadu rasulullah ko a t'o reconnu ni maa min tɛ seli i tɛ sun i tɛ jakabɔ ye fɛn min i t'a dɔn hiji ye fɛn min ye i t'a dɔn e ye mun ye de toi à moi mais silamɛya m'a fɔ k'i ni diinɛmɔgɔ wɛrɛ kana collaborer silamɛya m'o fɔ n'i ye silamɛ ye hmm. i ni maa wɛrɛw bɛ se ka hadamadenya kɛ hmm. aw bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hmm. aw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka sigiɲɔgɔn ye silamɛya m'o kɔn mais k'a fɔ ko e tɛ diinɛ la e t'an ka silamɛya diinɛ la k'a kana f'i ma ko kafiri aa o fana ye gɛrɛgɛrɛ ye dɛ o fana ye gɛrɛgɛrɛ ye maintenant ee minnu b'u da don silamɛya la n'u tɛ silamɛya dɔn olu de kan ka sabali sɛki imamu mahamudu diko a kumana misiri de kɔnɔ a kumana kutuba de la n'a ye kuma fɔ silamɛya la n'a filila e min t'a dɔn e t'a latilen o e min t'a dɔn e man k'i da don a la hali troisième année niveau t'e la e t'a dɔn silamɛya ye mun ye seliji bɛ ta cogo min na e t'a dɔn kabila ni bada e t'o dɔn e yɛrɛ t'a dɔn ala kira n'a fɔra k'i k'a fɔ ko la ilaha illallah e tɛ se k'o fɔ i tɛ se ka hali suratul fatiha n'o alhamdu e t'o fɔ e de bɛ t'i sigi k'a fɔ k'i b'i da don silamɛya ko la o ye maloya de i yɛrɛ ma o ye kunmasuuliko de a to minnu bɛ silamɛya dɔn olu ka olu ka kuma karamɔgɔbaw bɛ jamana in kɔnɔ ni i ye karamɔgɔba ye n'i bɔra n'i ye kuma fɔ n'i filila karamɔgɔbaw de bɛ bɔ ka kuma mouvementbaw bi yan haut conseil islamique bi yan olu de bɛ bɔ k'a fɔ i ye kuma min fɔ a jɛngɛnna a bɛ fɔ tan de ni o ma kɛ minnu b'a dɔn olu ma kuma e min t'a dɔn e de bɛ kuma wa donc e de kan ka sabali irisiw ka na maa wɛrɛw ka na ni e ma jɔ i yɛrɛ ye a tɛ ɲa o minnu b'a fɔ minnu yɛrɛ b'u disi gosi ka caya u tɛ jamana in dɔn an b'a fɔ ka nɔgɔ baarɔ u t'a dɔn ce qui se passe problème min bɛ anw da la bi bi na problème min b'an da la bi bi na o ye sigikafɔ de b'o ban guerre t'o ban fo bɛɛ ka kariya k'a fɔ zon bɛ n fɛ kalasinikɔfu b'a bolo a bɛ maaw ka misiw sonyɛ a bɛ taa feere nizɛri ni burukina ani senegali ani kɔdiwari fo bɛɛ ka sɔn k'o fɔ n ka dugu la zon bi yan k'a fɔ mali armée ɲɛna n ka village la zon bi fo chef de famille chef de village bɛɛ ka kariya conseillers ka kariya jeunes ka kariya musow ka kariya k'a fɔ anw ka dugu la zonw de bi yan u bɛ taa maaw ka misiw sonyɛ u bɛ bin maaw kan u bɛ maaw ka nafolo sonyɛ u bɛ bin musomaninw kan fo bɛɛ ka kariya k'o fɔ an ka sɔrɔdasi ɲɛna mhm. les populations doivent collaborer avec notre armée c'est notre armée seule k'i pe vma sɔrɔti de se ki la anw ka ha de bɛ se k'o kɛ i fɔ in kolabarasi an tu la e de ko bilasi n'i taara k'i bɛ taa maaw fɛn n'i b'a ban ni marifa ye marifa t'a ban ni zanimu ladila ni m'a mɛn ni min ka kan ka ki o bɛ ki mɛ ko in fo pplasiɔn de k'a fɔ ha ɲɛna a ye na Parce que kuma dɔw fana na an bɛ fɛn dɔw fɔ n bɛ profiter ka fɛn dɔw fɔ kuma dɔw la n'i bɛ village dɔ la ni dɔw nana ka marifa jɔ aw la ka village misiw bɛɛ gɛn ka taga n'u taara dix minutes après n'aw bolila ka taa fɔ gendarmew ɲɛna ka fɔ u nana an ka misiw cɛ ka taa sisan u bɛ ka taa fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna kuma dɔw la u ka taa u nɔfɛ yɛrɛ c'est un problème parce que n'u taara si il y a pas une collaboration ni danaya tɛ sɔrɔdasiw ni euh, population cɛ mm -hmm. ni danaya tɛ sɔrɔdasiw ni popula euh, gendarmew cɛ u bɛ siga n'an taara est ce que u tɛ taa embuscade da an ɲɛ mais n'u b'a dɔn k'a fɔ village minnu u taara sɔni kɛra village min na n'an taara problème foyi tɛ bɔ a la u bɛ taa o donc il faut que danaya ka segin ka na entre les populations et l'armée c'est très important donc ni maa min i tɛ i t'anw ka diinɛ la silamɛya la ɛɛ ɛɛ n'i tɛ silamɛ ye appellation min b'a la i tɛ silamɛ ye appellation min b'a la e b'o dɔn ne b'o dɔn voilà nɔgɔ t'o la o voilà o ye silamɛya sariyaw de ye n'i tɛ silamɛya la dɔrɔn i bɛ côté gauche de fɛ o ye silamɛya ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko diinɛ wɛrɛw tɛ yen diinɛ wɛrɛw bɛ yen i y'a faamu bouddhisme bɛ yen nɔ i y'a faamu diinɛ wɛrɛw bɛ yen olu bɛ yen an n'u bɛ se ka collaborer mais an ka sabali. ok nin diyara an ye kosɛbɛ an ye faamu sɔrɔ nin na eh, sɔni an ka se an ka ɲininkali wɛrɛ ma an b'a jira jama la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ka tele de suivre nin wagati in na donc eh, an b'a fɔ fana an bɛ kɛnɛ min kan an ka maa welele o ye eh, dunga mayiga ye nka an b'a fɔ mɔgɔw ye dunga tɛ yan politiki kɛnɛ kama nka dunga bɛ yan nɔ an y'a wele ka na imami ka o donko kutuba a b'o de kɛnɛ kan yan nɔ sinon an tɛ kɛnɛ wɛrɛ sanfɛ min tɛ o ye an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye donc dunga mm. eh, an bɛ segin tuguni ka na an ka kuma kɔnɔna la eh, maa dɔw fana ko tuguni mm-hmm. ko n'i y'a ye imami ye nin fɔ imami terikɛ de ye an bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ jadisi minnu kɛlɛ mm. ni o ye eh, yadi agali ye mm. ko imami teri o ye mm-hmm. donc imami bɛ ka siran mm-hmm. eh, kafiri minnu bɛna ale a yɛrɛ ɲuman na mm-hmm. imami bɛ ka siran ni olu nana yala u tɛna se a terikɛ yɛrɛ fana ma wa eh, mais n ko kafiri dɔw bɛ yan n'u bɛ se k'a minɛ u k'a minɛ kɛ n ko Minusma bɛ yan Barkhane bɛ yan ka kɔn Barkhane cɛ Serval bɛ yan diɲɛ armée bɛɛ bɛ yan o u ka taa terrorisiw minɛ kɛ so filɛ so boli kɛnɛ filɛ o de ka d'anw ye o u k'u bɛɛ neutraliser u k'a ko bɛɛ ban maliyɛnw y'o de fɔ o an ko fagali jugu min bɛ jamana in kɔnɔ u k'a ban u bɛ yan san wolonwula u ma se ka port kɛ port et puis minnu b'a fɔ ko imamu terikɛ don u ka sabali sa u ka sabali minnu terikɛ ye iyad ag ghali ye olu dɔnnen don imamu terikɛ tɛ terroriste ye ayi cɛkɔrɔba in ka bon maa maliyɛnw dalen don a la u ka sabali kuma dɔw fɔli ma irisi ko kuma fɔlɔ de maa tɔɔrɔ ka kɔnɛya k'imam maamudu diko cɛ umaru mariko ye conférence de presse kɛ ka kuma irisi ko la k'u bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a ye mun fɔ a ko la an y'a ka jaabi mɛn aw m'a ka jaabi mɛn maa bɔra k'a jaabi wa imam de kumana u bɛ kuma paseke n'i magara imam tɔgɔ la regard de bɛ k'i kan ni mɔgɔw ɲinɛna i kɔ n'i b'a fɛ mɔgɔw ka hakili ka jigin i la dɔrɔn i bɛ bɔ ka imam attaquer o de o de don son son nom apporte de l'argent son nom apporte de, de, de, de la bonne image ni maa min dɛsɛra dɔrɔn i bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ imam ma tile fila i bɛ buzz kɛ les regards sont braqués sur toi o de objectif don sinon a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ nɔgɔ t'a la o minnu bi yan sɔrɔsi b'a yira k'an bɛ jamana in kɔnɔ an b'a fɔ ka terrorisi bandiw binkanni min ka kɛ u k'a ban ni cɛw don walayi an bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ f'u kun mɛ u dɛsɛra u dɛsɛra u tɛ se fana wa hali ni diɲɛ bɛɛ nana ɛ n'an yɛrɛ dama ma sigi ka kuma n'an ma sɔn yɛrɛ ye solution t'a la an y'o faamumu Eh, an ɲɛ bɛ perezan eh, an ka poromotɛri yɛrɛ ka message la an bɛ foli la musa cogo la donc ko ka foli belebeleba k'i yɛrɛ ye mashallah ok donc an ka foli b'i ye an bɛ toujours aw hakili lajigin k'a fɔ ko an bɛ i ka tele sanfɛ eh, bɛɛ k'i sɔgɔlen to an na halisa an bɛ an ka invité bolo n'o o y'an ka dɔgɔkun maa welelen ye donc an bɛ segin ka na ɲininkali dɔ k'i la ni an bɛ se ka faamu sɔrɔ o fana la o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ fana n'i y'a ye imami ye nin fɔ mm. an bɛ kafiri dɔ gɛn mm-hmm. ka kafiri wɛrɛ wele ka don mm-hmm. donc o kuma tɛ dɔ wɛrɛ mm. parce que a bɛ ka faransi souteni dugu ma mm. a t'a fɛ faransi de ka bɔ euh, maa jumɛn de bɛ mouvement ninnu kɔnɔ mm-hmm. minnu ye faransi kɛlɛ mhm. k'a fɔ ko imamu ye disikɛ ke sira hali do la a tɛ depuis depuis i bɛ hakɛto n ye mhm. n bɛ se k'a fɔ n filan don depuis a dɔw ma wolo imamu bɛ ka faransi kɛlɛ mhm. mɛ kɛlɛw kɛcogo tɛ kelen ye o anw bɛ bɔ anw tun bɛ bɔ ne yɛrɛ tun b'a la an bɛ taa chaque serval ka celebration na chaque année an bɛ bɔ an bɛ taa faransi ambassade da la an b'a fɔ à bas la France an bɛ wo ni fɛnw ci polisiw bɛ na u bɛ gazi ci an na mhm. u bɛ dɔw minɛ ka t'u datugu mhm. sufɛ u b'a labila an bɛ taa fo san wɛrɛ an bɛ tila ka bɔ tuguni mhm, kɛlɛ stratégie tɛ kelen ye euh, kɛlɛ dénonciation tɛ kelen ye l'imam a toujours dit ce qu'il pense a tile kelen m'a sigi k'a fɔ k'a ma kuma o ma deli ka kɛ donc maa si t'u la min y'a fɔ ko imamu ye min kɛ jamana ko la k'e y'o kɛ o a tɛ yen o mɔgɔ si tɛ mouvement ninnu kɔnɔ o association tɛ yen k'e b'a fɔ k'i ye kɛlɛ min kɛ Mali ko la k'e sera Imam ta ma ayi i ma kɔgɔ fɔlɔ donc u ka sabali u ka sabali u ka sabali tuguni mais an bɛ segin a kan an b'a fɔ nous avons des relations historiques avec la France. o ma o ma dogo mɔgɔ la o unhun hali Mali président fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye n'a ye France gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mais a tilala ka partenariat kɛ ni France ye o kosɛbɛ o kɛra jamana in kɔnɔ unhun mais maa dɔw de bɛ yen fana n'i ye France ko kuma fɔ dɔrɔn u bɛ funteni kɔrɔ a bɛ k'i a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko France ma France ka d'i ye de ou a don ta bɔtɔ tɛ o unhun mais réalité dɔw de bɛ yen an tɛ se k'o nier e bɛ kan min fɔ faransikan de don e taara école la ni kan min ye n'i b'i disi gosi n'o ye o ye tubabu ka kan de e bɛ wari min dun a tɛ dilan e ka jamana kɔnɔ e bɛ ko o ko kɛ i b'a essayer k'olu de ladege donc sabali i fana ka sabali kɛ kosɛbɛ oke donc an b'i fo kosɛbɛ i ka nin faamuyali ko ɲuman na i ye jaabi minnu di n dalen b'a la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛna somɔgɔ sama sɔrɔ nin na donc eh, n bɛ ɲininkali dɔ k'i la telimana mhm. eh, ni o bɛ k'an ka eh, ɲininkali ɲɛbila laban ye o ye a bɛ fɔ fana k'a fɔ ko imami mhm. ale tun bɛ ka fɛn minnu y'an ka waati kɛra ale bɛ kɛlɛ la tiɲɛ don nka a bɛ ka fɛn kafiri wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛ ka to k'olu recevoir a yɛrɛ fɛ yen donc a bɛ ka jɛɲɔgɔnya kun kɛ n'o ye déjà mhm. donc n'a fɔra ko ale bɛ tila k'a fɔ tuguni ko eh, ni a ye an ye kafiri dɔ gɛn ka mhm. kafiri wɛrɛ wele ka na k'o fana ye dabalibanko ye dɛ sabula hali Union européenne mɔgɔ dɔw olu caman fana tun bɛ taa a fɛ yen n'an tun b'u ye an bɛ imagew ye an bɛ t'u ye a ka salon kɔnɔ. Eh, hali sini a bɛ tubabuw recevoir eh, minnu b'o fɔ mhm. o ye kodɔnbali kumaw de ye n'i tɛ ko dɔn n'i t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min na i bɛ ɲininkali dɔw kɛ i bɛ kuma dɔw fɔ. n b'a fa tigilamɔgɔ ɲɛna alima ɲi a bɛ nafin kalanransɛn u ni jɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na alimaw ni mɔgɔ tɔw de tun bɛ ɲɔgɔn na u tun bɛ gɛrɛ la dilan de gɛrɛ mɔn ja panda la de gɛrɛ mɔn ja ɛ alimaw nisiww ka sɛ deransan in ma la den sɛ deransan in ma continuer à collaborer à se parler Allemands ni Américains les services secrets u tun bɛ échanger u tun bɛ communication partager mhm. donc i ni maaw ka sigi ka kuma n'an ma fɔ k'an k'an da tugu u la o an ko de u k'an bonya an y'o de fɔ tubabuw ɲɛna il faut qu'ils nous respectent il faut k'u k'a dɔn k'a fɔ olu de tɛna dicter k'an kunna anw de b'a fɔ nin ka d'an ye a y'an dɛmɛ an ka nin kɛ anw de b'a fɔ an b'a fɛ ka taa yan fɛ a y'an dɛmɛ an ka taa yan fɛ mais n'an ko k'an b'a fɛ ka taa segu ayi aw tɛ taa segu aw bɛ taa aw bɛ taa aw bɛ taa kayi non il faut k'o de ka dabila kosɛbɛ a ma fɔ ko an ka da tugu u la mhm. a ma fɔ ko an kan'u kumaɲɔgɔnya mhm. k'an kana ko kɛ n'u ye an kana collaborer n'u ye mhm. o ma fɔ mais a fɔra de il faut k'u ka anw bonya mhm. o de bɛ f'u ɲɛna fana chaque fois k'a b'u reçoit a b'a fɔ k'a fɔ jamana in ye maaba jamana de ye mhm. empirew bɔra nɔ donc il faut qu'ils nous respectent o de fɔr'u ɲɛna anw tɛ denw an tɛ denmisɛnnin an tɛ jɔn ye kosɛbɛ mun ka d'an ye an b'o de f'aw ɲɛna aw b'o kɛ aw b'an dɛmɛ k'a kɛ mhm. mais aw tɛ a dicter an kunna imamu y'o de fɔ donc a ka mɔgɔw reçoit ça c'est normal hali n'i ni mɔgɔ tɛ diinɛ kelen na hali n'aw tɛ aw bɛ aw bɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye ça c'est normal silamɛya b'a fɔ i balimakɛ min n'a b'i kɛrɛfɛ hali n'aw tɛ diinɛ kelen na ka taa a fo ni bana b'a la ka taa i sen jɔ a kɔrɔ a ka kunkokɛyɔrɔ la o tɛ baasi ye o mun n'an t'u reçoit mun na dɔw bɛ kuma u t'a ɲini k'a faamu u ka taa kalan kɛ jeune caman bɛ fɛnw na u ka taa u ka taa kalan kɛ u ka taa madarasaw la u ka taa balikukalan kɛ u ka taa ekɔlisow la u ka taa kalan kɛ ka ko faamu sinon minnu bɛ minnu b'u ɲɛma kuma bɛ kuma olu b'o fɔ u tɛ sɔn k'o fɔ kosɛbɛ parce que olu b'a dɔn réalité dɔ ye mun ye o o diyara n ye kuma laban min bɛna na d'i ma an b'o kɛ e yɛrɛ ka an kan tɛ n'an kun ye Cheick Mahmoud sɔrɔ an kɛrɛfɛ bi an kun b'a yɛrɛ ɲininka a ka vision fana la irisiko ni faransiko la nka komi ale t'an kɛrɛfɛ an bɛ e dun kan kɛrɛnkɛrɛn an bɛ e yɛrɛ ɲininka an tɛ ɲininka Cheick Mahmoud Dicko tɔgɔ la dɛ o ka hakilina fana tɛ e dun ka yɛrɛ e ɲɛ bɛ Mali ko la irisi ni faransi ko la tuguni ne bolo mali problème bɛɛ b'a dɔn irisiw ka na c'est très bien o bɛn'a sɔrɔ force Barkhane bi yan Minusma bi yan olu b'an fɛ yan kaban maa caman bɛ yan jamana fɛn o fɛn bɛ yen Nations unies jamana conseil de sécurité jamana tan duuru de b'a kɔnɔ je crois jamana tan duuru bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bi yan

dɛmɛ cogoya wɛrɛw la mais u k'a to an yɛrɛ ka an ka territoire lakana o de ye solution ye ni irisiw nana u tɛ taa kɛlɛ k'an place la kosɛbɛ gɛrɛ t'an ni jamana cɛ an ni burukina tɛ ɲɔgɔn na an ni nizɛri tɛ ɲɔgɔn na an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko bɛ senna an yɛrɛ dama de don donc sigikafɔ de b'o ban kosɛbɛ o ye ne hakilinata ye o diyara an ye halisa an bɛ hakili lajigin k'a fɔ aw tun bɛ ka i ka tele de su nin wagati in na Eh, ni kɔni an ka nin bɛ kɛ an ka kuma laban ye donc n bɛ kuma laban min d'i ma i bɛ foli jumɛn lase sisan mali population yɛrɛ ma ka i ka tele baarakɛlaw bɛɛ fo ka i yɛrɛ fo i n'i ka techniciens maa fɛn fɛn y'an lamɛn eh, an ka foli b'u ye an ye kuma minnu fɔ ni a fɔcogo jɛngɛnna an bolo fila b'an kɔ an tɛ kuma pour choquer les gens unhun, an bɛ kuma pour informer les gens aa, ne yɛrɛ ka objectif objectif ye mun ye ɔhɔ, à chaque fois que n bɛ kuma c'est d'informer n b'a essayer ka mɔgɔw lafaamuya unhun, o de ye ne ka objectif ye mais n tɛ kuma pour choquer les gens a ɔhɔ, bɛ se ka kɛ kuma dɔw la denmisɛnninya la n bɛ kuma dɔw fɔ unhun, minnu man ka bɔ n da unhun, ayiwa n ye jɔnnin de ye ɔhɔ, mais aw ka yafa n ma ɔhɔ, ɛɛ n bɛ wele bila maliyɛnw bɛɛ ma unhun, u bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka se ka ka an yɛrɛ ye an ka jɔ an yɛrɛ ye an ka sigi ka kuma sigikafɔ o de ye damu ye minnu bɛ nin ni na makɔrɔba ni walima kuma dɔ fɔra i m'a faamumu i pan ka i don a la i b'a ɲɛɲini fɔlɔ il y a plusieurs moyens pour que ni dɔ ye kuma fɔ n'i m'a kuma lafaamu mhm. ka a ko ɲɛɲini mais i tɛ t'i sigi facebook kan ou bien ka t'i sigi dɔrɔn parce que i bɛ se kuma na forfait b'i kun i bɛ kuma fɔ mhm. kuma man ka fɔ mhm. adamadenw ka sabali adamadenw ka muɲu an ka ko to ɲɔgɔn ta la jamana in tɛ jɔ fo fɛn belebele fila bɛ yen en tant qu'an ma sinsin o kan walayi jamana in tɛ jɔ. jamana in tɛ jɔ n'an m'an hakili to an danbew la n'an ka ko kɔrɔw an danbe n'an ka ko kɔrɔw minnu ni an ka diinɛ bɛ bɛn jamana fɛn fɛn développé la hali Etats Unis olu jamana fɛn fɛn bɛ développé diɲɛ kɔnɔ Keyita u bɛɛ b'u sinsin u danbew de kan u ka valeur sociétale u b'u sinsin o de kan jamana tɛ jɔ n'an ma an ka diinɛ minɛ. jamana tɛ jɔ n'an m'an ka diinɛ minɛ, unhun, an m'a fɔ k'an tɛ ouverture kɛ mɔgɔ ye, unhun, an m'a fɔ k'a fɔ k'an tɛ taa mɔgɔw fɛ yen, an bɛ taa mɔgɔw fɛ yen mɔgɔw bɛ na an fɛ yen, unhun, an ka jamana y'o de ye, unhun, mais an ka sɔn an yɛrɛ ye, unhun, an ka d'an yɛrɛ la, an k'an jɔ an yɛrɛ ye, unhun, an ka kuma ni ɲɔgɔn ye, ɔnhɔn. an ka ɲɔgɔn fa ni ba nɛni dabila an ka ɲɔgɔn buruja dabila ni dɔ bɛ kuma a lamɛn n'a tilala i b'i ta fɔ laban na aw baw bara ɲɔgɔn mɛn e tɛ dɔwɛrɛ keyita o bɛ kunnarilakaw bɛ kulubalilaka dɔw ye kada ye donc o bɛɛ b'a la ka dɔn ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ka yafa deli kɛ bɛɛ fɛ samiya daminɛna an ye an ka san belebele fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔfɔlɔ an y'a sɔrɔ kunun ka don su la dɔ nana sɔgɔmada in na Ala ka samiya diya amina yarabi Ala k'a to joli fɛn o fɛn bɔnna jamana in kɔnɔ unhun samiya in ka kɛ sababu ye ɲinan min bɛ taa ni joli in bɛɛ ye ka na ni hɛrɛ caman ye jamana in kɔnɔ amina yarabi Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnw ye amin Ala ka samiya diya ni samiya diyara ɛɛ ba fana bɛ fa ni ba fara jɛgɛw bɛ na Ala k'a to an ka jɛgɛ caman sɔrɔ ɲinan amina yarabi ɛɛ

o kan ka y'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an bɛ eh, i ka tele la an bɛ mɔgɔ bɛɛ fo nin wagati in na k'a f'u ɲɛna k'u kun sɔgɔlen bɛ i ka tele de la vraiment an b'aw fo aw ka pasiyansi la pasiyansi o tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka muɲu ani sabali an b'aw fo olu la donc an b'a dɔn k'a fɔ a man nɔgɔn a man nɔgɔn nka kuma minnu tun bɛ ka fɔ kuma barikamaw don kuma kolomaw don wa kuma in n dalen b'a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye somɔgɔ sama sɔrɔ nin kuma in na fana wa nin kuma in fana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a lamɛnli la k'a fɔ ko dunka de tun ye an ka bi maa welelen a tun tɛ yan politiki kɛnɛ kan nka a tun bɛ yan nɔ imami ye kuma min fɔ juma tɛmɛnen kutuba kɔnɔna la an nana ka na o kuma de ɲininkali k'a la a bɛ se ka min fɔ an ɲɛna a y'o de fɔ an ɲɛna kɛnɛ in sanfɛ an bɛ foli belebeleba k'i yɛrɛ ye ka i ka tele bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnkulu bɛɛ lajɛlen fo asalaamaaleykum warahmatulahi